o tɛ dɛ ou bien a ye mobili labɔ joona a bɛɛ y'o to mobili kɔfuru la a bɛ sanfɛ mankan kolo ci fo misiri la a kɛra baara ye surtout politiki ko tile in na selikɛnɛ sira kan ka selikɛnɛ sira minɛ ni girin girin ni baro kuntanw ye kosɛbɛ buwa k'a bila buwa k'a ta buwa t'a bila buwa b'a bila Ɛ selikɛnɛ la selikɛnɛ na o kana mɛn maa da dɛ an kana o mɛn maa da dɛ maa kana o fɔ i y'a faamu wa n y'a faamu walima balontan aa surtout ko coupe du monde ko a surunyana ee ee cɛ premier match ye jɔn de ye Alahu akibaru deuxième match ye jɔn de ye ahan parce que an tora o balontan ko in na kosɛbɛ k'a k'o dabila a bɛ taa bi sakinati seli kɛnɛ na ni basigi ye n'aw ye mɔgɔ saba ye mɔgɔ kelen bɛ takbiratu fɔ Alahu akibaru fɔ tɔ fila bɛ to k'a laminɛ n'o sɛgɛnna mɔgɔ kelen wɛrɛ b'a fɔ tɔ fila b'a laminɛ n'a ye mɔgɔ hakɛya min ye kelen k'a fɔ tɔw k'a laminɛ o ye tiɲɛ ye. ɔ ni aw yɛrɛ ma se o la ɔn a kelen kelen bɛɛ k'a f'aw da jukɔrɔ kosɛbɛ a kana sɔn ka baro kɛ o ye tiɲɛ a bɛ to k'a f'aw da jukɔrɔ Ɔhɔn. alahu akubar alahu akubar la ilaha illallah alahu akubar alahu akubar walilahi lahamdu a fɔcogo ka ca kosɛbɛ min mana nɔgɔya aw ma dɔrɔn Ɔn. a dan ye a ka alabakubaw caman fɔ alahu akbar a ka layilalaw caman fɔ Ɔhɔn. a ka subahanalayi caman fɔ Caman. a ka alihamudulilayi caman fɔ caman a bɛ nin de fɔ sira kan kosɛbɛ parce que mɛlɛkɛw de jɔlen don sira kan ahɔn a bɛ tɛmɛ u la ni nin fɔli ye k'aw filime mɛlɛkɛw fana nin kuma de ka d'u ye ahɔn olu fana bɛ to ka nin de fɔ kosɛbɛ nin kuma sugu de ka d'u ye ahɔn i m'a ye don min na a fɔra ko adamadenw bɛna dan Ɔn. mɛlɛkɛw ko un

ka na joli bɔn caya dugukolo kan basigi t'u la u ɲɛmajɔlen tɛ ɲɔgɔn faga ni ɲɔgɔn halaki ni ɲɔgɔn ta tiɲɛ u bɛna nin dɔrɔn de kɛ surtout an bɛ kangari gɛlɛn na dɛ diɲɛ laban cɛw barika banna an barika b'a la ka ban pewu ka taa kɛ bi cɛ yɛrɛ ka dɛsɛ k'i muso mara fo ni min muso y'a kɛ bugɔli tɛ yen bilen nɛni tɛ yen bilen cɛ kuturu k'i yɛrɛ furumuso faga

ka tɛ i bila k'i furumuso faga Eh. barika ba ɲɛ tɛ tɛmɛ a kan walahi tiɲɛ don ala m'an kisila amiina ni muso ma ɲɛ i la a bila ahan silamɛya ye furusa de kɛ o kosɔn kosɛbɛ diina dɔw kun ko ko furusa tɛ yen ahan silamɛya ko un furusa bɛ yen dɛ a ye sabali parce que ni dimi bonyana ka bonya a ka Ah. furusa o ka fisa a ka taa se tiɲɛni ma o ye tiɲɛ ala k'an kisi o ma a fagali bɛ mun ɲɛ foyi aw yɛrɛ ko ko su tɛ mɔnɛ bɔ ɔ mɛlɛkɛw y'o de fɔ dɛ k'an bɛna joli bɔn ni tiɲɛni dama de la dugukolo kan y'a ye mais silamɛya nana ka na preuve jira seli don ni mɛlɛkɛw tilala ka aw ye seli kɛnɛ sira kan a b'a la ka taa a bɛ alahu akubaru caman fɔ olu yɛrɛ bɛ min fɔ ka kɔrɔ a bɛ layilalaw caman fɔ a bɛ subanalayi caman fɔ u bɛ kabakoya dɛ o cɛ bɛ mɔlɛ fɔ ja ala ye min fɔ tiɲɛ don dɛ Ahan. ja maa ɲumanw b'u cɛla koyi kosɛbɛ ja maa sabatilenw b'u cɛla koyi Ahan. i ma nin cɛ n'a ka jama taatɔ ye walahi mɛlɛkɛw bɛ sin ka baraji sɛbɛnni Ɔn, ka sɛbɛnni daminɛ ten a sɛbɛnni da hali u t'a jɔ hali u t'a jɔ fo Ɛɛ, a bɛ taa nin cogoya de la Alahu akibaru. fo ka taa aw se misiri la Ahan, i y'a faamu wa N y'a faamu. walima selikɛnɛ na ɔn, n'aw taara se selikɛnɛ na ahan, nafila seli tɛ yen ayi I y'a faamu nafila seli tɛ yen aw b'aw sigi aw tɛ nafila seli o la n'aw sera yen fana baro tɛ yen dɛ ayi ka taa bi diɲɛ laban mɔgɔ tellement que i y'a faamu n y'a faamu an an ɲɛsin bɛ fotow ma ka an ɲɛsin matériel ma n'an sera selikɛnɛ na an yɛrɛ hakili tɛ bato la bilen Eh, an bɛ foto ta yɛrɛ. foto ta de bɛ daminɛ O bɛ ta ɛ fototala wele ka na joona Ah. i ka n ja ta i Walima- k'an ja ta Ah, wali ne ka telefɔni. nɔnɔ telefɔni O kɛ kɔ k'i foto sira foto minɛ. baden ta ka ɲinɛ alahu akibaru fɔ kɔ selikɛnɛ na Walahi. an ma taa foto ta kama dɛ Ayi dɛ. mɛlɛkɛ minnu b'aw foto ta u kan ka silamɛ bɔ Kosɛbɛ. ka taa sigi selikɛnɛ na ka ɲina ah. alimami ka mɔgɔw b'a la ka alahu akibaru fɔ e t'o laminɛ ah, subuhanalayi b'a la k'a fɔ e t'o laminɛ ka dɔ fara i ka baraji kan fo ka taa kɛ foto baden ta ye eh. surtout whatsapp ko tile na foto ta dɔrɔn hɔn alhamdulilayi an b'an ka selikɛnɛ na yan ah, an b'a fɔ selikɛnɛ an b'a fɔ selikɛnɛ rezo sanfɛ k'an yɛrɛ sigilen filɛ an yɛrɛ sigilen filɛ yan e b'o bila k'an sigilen filɛ o bɛna se ka baraji sɛbɛn e kunna ayi foyi mɛlɛkɛ minnu ye e sigilen ye olu de bɛ baraji d'i ma awɔ sani ka t'i jɔ e, abijankaw ma an b'an ka selikɛnɛ na yan aw ta ma se fɔlɔ o baro baden ni o telefɔni ci ani o kuma wasapu ci ni mesaji baden ci kosɛbɛ alahu akibaru fɔ yɛrɛ tɛ ɲɛ sɔrɔ bilen ayi o t'o fɔ o pereselen yɛrɛ hali an ka ɲinan hiji maa caman ta ma minɛ dɛ ayi an ka mali yɛrɛ hiji min kɛra kɔsa in na san ba kelen ni kɛmɛ saba ni eh, bi naani ni seegin hiji kosɛbɛ o ma tɛmɛ salon wa dɔw b'a fɔ ko hadj 2018 mais hadj 2017 hiji tɛ 2017 la dɛ 2017 hiji tɛ dɛ Den- hiji tɛ 2017 la a tɛ 2018 la foyi t'olu ta la hiji in kɛra san ba kelen ni kɛmɛ naani ani bi saba ni seegin alahu akibaru o hiji min kɛra Ɔn. i sigilen bɛ sin k'a ye mali yɛrɛ maliyɛnw de bɛ alikaba kɛrɛfɛ kosɛbɛ dɔw bɛ tawafu la tuma min ee u bɛ sin ka mesaji ci u yɛrɛ telefɔni kɛ k'u yɛrɛ foto ta Ahan. k'an bɛ tawafu de la Selfie. Subhanallah. alahu o fana bɛ kɛ a baden alikaba yɛrɛ kɔrɔ alikaba yɛrɛ kɛrɛfɛ a ɲɛ tɛ alikaba la o a ɲɛ tɛ mɛlɛkɛw la o ayi a ɲɛ bɛ a tɔɲɔgɔnw de la WhatsApp sanfɛ a ma taa ala kama koyi ayi a taara de mɔgɔw k'a dɔn ko n hijira yɛrɛ yira yɛrɛ yira n yɛrɛ donnen filɛ alikaba n yɛrɛ filɛ alikaba kɛrɛfɛ nin y'an ye zamuzamu jimin yɔrɔ de la nin y'an ye makamu ibrahima de la subahana e b'o fɔ la maa minnu ye olu bɛna se ka baraji sɛbɛn e kunna foyi k'i ka baraji nagasi o tiɲɛ kira ko leysati ibada bil awda bato tɛ nin sugu ye ayi girin girin ni telefɔniba ci Aha. n'aw sera seli kɛnɛ kan a k'a dɔn a bɛ ala de ɲɛfɛ kosɛbɛ an nana ala ka so de kɔnɔ Aha. mɛlɛkɛ baden de bɛ yen kosɛbɛ o mago bɛ aw ka alahu akubaru fɔ de la Ah. o mago bɛ aw ka subanalayi fɔ de la Kosɛbɛ. o mago bɛ aw ka ala saniya dali de la Aha. a ye fotoba ta dabila Eh, fɔlɔ foto tun bɛ ta an fɛ selikɛnɛ kɔfɛ de o tiɲɛ mɛ bi selikɛnɛ ɲɛfɛ foto bɛ ta Hali- alimami natɔ foto bɛ ta Ɔhɔn. seli yɛrɛ jɔlen an bɛ to seli la foto b'a la ka ta Kosɛbɛ. n'a fɔra ko alahu akubar fatiya b'a la ka kalan den bɛ ka foto ta la o tiɲɛ ɛ hali su jigintɔ kaburu kɔnɔ u b'a foto ta su jigintɔ ka subahana u ka t'o la ka taa sa dɔ foto ta ɛ dingɛ kɔnɔ a tɛ nɔgɔya dɛ o tiɲɛ i ka telefɔni ko bɛ ban o sen fɛ aa i bɛ i bɛ t'o la i bɛ jahanama sa misɛnnin dɔ foto ta dɔrɔn b'a f'i ye i bɛ ɲinɛ foto ta kɔ hali n'i y'a ye foto bɛ boli ala k'an ni saba bɛɛ amin tellement que diinɛ ɲamina an bolo kosɛbɛ k'an yɛrɛ kɛ an t'a dɔn an bɛ fɛn min na bilen ahan a bɛ komi telefɔni ci waati fana sera o sera o tɛ wa Awɔ. donc n'an sera seli kɛnɛ na nafila seli tɛ yen dɛ ahan parce que nafila tɛ seli ni tile ma kɔrɔta ni kosɛbɛ tile dun kɔrɔtala dɔrɔn alimami bɛ na a bɛ na a b'a ka seli kɛ o ye tiɲɛ i y'a faamu N y'a faamu. jɔ fila de bɛna kɛ ahan o jɔ fila min bɛ kɛ Ɔn. seli kɔrɔta t'a la seli wele t'a la ayi ɔhɔn nafila tɛ yen seli kɔrɔta tɛ yen seli wele tɛ yen mɛ mazabu dɔw la n'olu bɛ misiri kɔnɔ olu b'a fɔ k'u bɛ nafila seli mɛ kɛnɛba kɔni kan kɛnɛba den min tɛ misiri ye maa si tɛ nafila seli o yɔrɔ la ala k'an ni saba amin o la telefɔni nimoro an b'o bila ka sɔrɔ ka don seli kɔnɔ sisan n'ala ka jɛ ye kosɛbɛ an bɛna telefɔni bila